nke onye chiri na-ezere onye ọbụna pụta sị gị that things no dey happen in spiritual onye ahụ achọrọ ka ka ị mata ife mmụọ onye ahụ achọrọ ka ị fụ ụzọ ụfọdụ ife unu na-afụ na na social media nke ga-abụ ụfọdụ fụta sị unu na they don't believe in spiritual or na ihe dị otu a adịrọ possible na ọ nara eme m chọkwa ka ị mata taa na ihe ị marọ karịa gị mgbe ụfọdụ ị na-afụ ndị mmadụ a na-anwụ anyhow maọbụ a bịa na family gị every year mmadụ na-anwụ ị sị na o nwere ihe ọ bụ ị sị na o nwere ike ọ bụ na ihe na ọ ihe mere onye a na ọ ife o metere maọbụ na nke ka mmesi wee tinye ya maọbụ na na onye a na ọ just pụọ moto gbuo ya na aja ahụ ife a agbara aka things dey happen and mata mata na spiritual control the physical ife ọbụla ị fụ na merụ n'ife a o mesigo na mmụọ efe efe ya anọkatakwana one day neglect ife ọbụla na-eme maọbụ neglect na spiritual adịrọ maka ndị ịdụ na before ife ọma ị fụ ọ bụ o nwee ife ị winiri ma o nwere ife ọma bịa na ndụ gị imechakwa ife ahụ na mmụọ ife ya emesigo na mmụọ before ọ pụta ife ruo gị aka ka ị ghara ikwe ka ife ị na-afụ na social media ma ọ bụ ebe ọbụna ghara ịconfuse gị ma na ife na-eme na mmụọ ya ka m ji wee na-agwa gị ka ị ghọta onwe gị maka na ọ Bible anyị fụrụ merụ na ndị mmadụ amara things about spiritual ụfọdụ dị confuse na ya maka Bible because of Bible mana ọ bụrụ na ị ghọta onwe gị mmụọ gị ga-agbaziri gị ụzọ ị marụ things and mgbe ị matara things about spiritual o nwere onye nọ n'ụwa nke nwere ike n'ebe ị nọ maka na before ahụ before onye ahụ planụọ that thing mmụọ gị ga-ebu ụzọ gosi gị ya your spirit ebu ụzọ gosi gị nekwa ihe na-emenụ na mmụọ before ihe ahụ efe ya mgbe ụfọdụ ị na-afụ mmadụ asị gị na ọ rọrọ nrọ ị mara na nlọ ahụ ọ lọ o nwere ike ọ bụ na ife ka eme eme n'ọdịnihu ka mmụọ ya buru ụzọ gosi nya na nlọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ife mechagoro eme mmụọ ya gosi ya na ka ife a si wee mee mana nya nwa na onwe ya nwere ife ọ ga-eji ha akpọrọ o nweta within some days o kwesịrị iteke action na ya ọ ya eteke action ọ bụrụ na ife ga-egbu ya egbuo ya o nwere ụfọdụ nwụsịrị anwụ taa nke mmụọ ha gosigo ha na mmụọ na ha ga-anwụkwa nekwa ihe ga-emenụ mana o nwe ife a ji ekpọrọ ụfọdụ asị na nlọ m adịghị eme nlọ niile na-eme nọọ ka mmụọ gị si wee gosi gị ya na ife ọ dịrị gị bụ gị nwa ọ bụrụ na ị dị aghọtanwu nlọ gị yọọ chi gị ka o nyere gị aka na ị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ na ị chọrọ ị na-aghọta mmụọ gị na ị chọrọ ị na-aghọta nlọ gị ọ nya ka onye ọbụla ji wee nwee chi o nwee ka o si wee dịrị gị gbajuo dọrọ gị kọchara chi gị ọ chi gị bụ onye pụrụ inyere gị aka anazịna neglect spiritual ife mmụọ ọ mmụọ ife na-ebu ụzọ eme na mmụọ before ọ pụta ife ndị ị na-afụ nwụsịrị na mmụọ egbusigo nwere ike gbusigo years ago ma ọ days ago before ife ọkpọ mee na ife ọ pụtazi ife onye ahụ ọ daa ma ndị ya bapụtasị gị na na na ka m gwa gị eziokwu ọ bụ ịma ndị niile nọ na village gị ndị nna nna ịfọ na-arụ ka ndị a niile ka uwe mmachi ihe omenala mara spiritual ma ha bịa na-eme n'ụzọ ọjọọ ya ndị na-agwọ ọgwụ na-eme n'ụzọ ọjọọ ya mana ife ahụ nwere aka ekpekarị ekpere and why onye ọbụla ma sp- ma anything about spiritual ọ ga-emet- ọ ga-ekwe ka ị mata na ọ ma ife gbasara ife mmụọ maka na ọ ma na ọ- ọwụ na ọ marụ ọ- ọwụ na o mee ka ị marụ mgbe ahụ ị mata ha na o nwe ife ọ ga-enwetanwuzi n'ebe ị nọ nwụsịrị ndị a na-bụ ife a ji ife a ji emete ndị mmadụ bụ ife ine- ife a na-enweta n'ebe onye ahụ nọ mmadụ niile abụlọ ọyị gị o nwere ndị wụ maka ife a na-enweta n'ebe ị nọ ka a ji wee na-abịa gị nso achọrọ m ka ị mata nke a taa so ife ọbụla ị na-eme gba mbọ ka ị mata mmụọ gị ka mmụọ gị wee nyere gị aka i wee mara everything about spiritual i wee nwee ike wee bie ogologo ndụ ọ bụ na ị kwụwa aka gị ọtọ na-atụsasị ozi a ka ndị ọzọ wee na-amụtakwa onye ọbụla na-echebe echiche bere iwu ya ime yọọ mmụọ ka mmụọ nyere ya aka wee dubie na onye ya na chi ya esolọ na ife mekwara onye ahụ na ọ ya ka mmadụ ji ndị igbo ji wee na-aza n'afa sị chi onye adị n'izu ọ bụ na onye chi ya adịrọ n'izu ọnwụ ama egbu ya chi onye adị n'izu ọnwụ egbuna ya ọnwụ ama egbu ya before ife emee gị chi gị ma maka ya